Tithokoze Mulungu chifukwa cha mphatso ya moyo. Tithokoze Mulungu chifukwa walolanso kunena kuti tikhale nalo phunziro linanso lapadera mtsiku la lero. Phunziro lathu lero tikunena kuti The Fall of Man. The Fall of Man, Kugwa kwa Munthu. Talolani tisanayambe phunziroli tikhale nayo nthawi yokuti tipemphere. Atate, mu dzina la Yesu Khristu, tifuna tikuthokozeni chifukwa chakuti mwalola kunena kuti tikhale nayo nthawi yophunzira Mawu Anu. Ine mtumiki Wanu ndakonzeka kuti mundigwiritse ntchito ku ulemelero wa Dzina Lanu, koma ndikudziwa ntchitoyi njopatulika. Ndikayigwira ngati munthu, ndingawononge. Chotero, ndikufuna ndipemphe choyamba mukhulukire mphulupulu zanga, ndi kuti mundipatse mphamvu ya Mzimu Wanu indiyenereze. Mukhale nafe pamene tikuyamba phunziro ili kufikira kutsiriza, mu Dzina la Ambuye wathu Yesu tapemphera. Amen. The Fall of Man, Kugwa kwa Munthu, Lemba limene tikuyamba nalo ndi Romans chapter 5 verse 12, Therefore just as through one man sin entered the world, Ndiye, mwa Munthu mmodzi, monga tchimo lidalowa ku dziko lapansi, and death through sin, ndiye imfa idabwera ngati chotsatira cha tchimolo, and thus death spread to all men, ndiye imfa idafalikira kwa anthu onse, because all sinned, chifukwa onse adachimwa. Paulo polemba. Akutionetsera kuti tchimo lidalowa mu dziko kupyolera mwa munthu m'modzi, nde popeza mwa munthu m'modzi tchimo lidalowa, nkuti no tsopano anthu ayamba kufa mwa munthu m'modzi, tchimo lafalikira kwa wina aliyense, ndipo imfanso yafalikira konse Man and woman were made in the image of God, with individuality Mamuna woyamba ndi mkazi adalengedwa m'chifanizo cha Mulungu komanso ndi ufulu wakuti aliyense akhale pa uyekha nkumatha kuzipangira zinthu ndi ufulu wache, the power and freedom, mphamvu ndi ufulu, to think and to do, kuti atha kuchita kalikonse komanso kuganiza. Though created free beings, ndiye ngakhale anthu adalengedwa ndi ufulu umenewu, each is an invisible unity of body, mind and spirit, aliyense ali ndi. payekhayekha, mzimu, malingaliro komanso thupi dependent upon God for life and breath and all else nde payekha munthuyo amadalira kwa Mulungu kuti akhale ndi moyo, mpweya komanso kena kalikonse. When our first parents disobeyed God, Pamene makolo athu oyambirira Adamu ndi Hava adachimwa they denied their dependence upon Him and fell from their high position, adakana mu chisankho chawo chomvera Satana kudalira kwawo kwa Mulungu ndipo adatsika pa level imene adali chifukwa cha uchimo, the image of God in them was marred and they became subjects to death, fanizo la umulungu limene adali nalo ndi ungwiro wapaderadera udaosokonekera ndipo adayamba kukhalano tsopano kapolo wa imfa, their descendants. share this fallen nature and its consequences, tonse obadwa kuchokera kwa awiri amenewa tagawana nawo kufooka kumeneku ndi zotsatira za uchimo, they are born with weaknesses, ndiye timabadwa ndi ufooko, and tendencies to evil, timabadwa ofookera ku uchimo, palibe munthu amabadwa ndi tchimo, chiphunzitso chimenecho si cha Bible, we are not born sinners ayi but we are born with propensities to sin timabadwa ndi umunthu ofookera ku uchimo mmalo moti tibadwe naturally ndi kufookera kuchita bwino tchimo latenga ufumu pa munthu nde timafookera ku uchimo the dis nde akufotokoza kuti The, ehem, but God in Christ, koma Mulungu mwa Yesu, reconciled the world to himself, adagwira ntchito yozibwezeretseranso munthu wochimwa uja kumuyanjanitsa ndi Iye mwini, and by His Spirit, ndi kupyolera mwa Mzimu Wake Woyera, restores the penitent mortals the image of their Maker, amayenganso mwa anthu amene tinachimwafe kutibwezeretsa chifanizo cha Mulungu potisanduliza osachimwa created for the glory of God. Nde olengedwa anthu ku ulemerero wa Mulungu they are called to love Him. Timaitanidwira kumkonda and one another komanso tikondane wina ndi nzake to care and to care for the environment. Nde taitanidwira kuti tisamalire chilengedwe chimene Mulungu adatilengera kuti tidziyang'anira. Cholinga cha phunziroli, ganizo lalikulu, to show the results of disobedience to the commands of God, tikufuna tione kuti chotsatira ndi chani anthu atasankha osamvera lamulo la Mulungu, and that a favorable environment is not sufficient to make man good, ndikuti kungokhala mmunda wa Eden umene udali wabwino sizinali zokwanira kuti zimthandize munthu angokhala wabwino. The work of creation in six days, Ntchito imene tidaiphunzira sabata yatha yolenga ya m'masiku sikisi, was completed by the making of man, idatha ndi kulenga munthu, It was God's plan that man should enjoy this beautiful world forever, Mulungu plan yake inali yokuti munthu wolengedwayo azinjoya dziko lolengedwa lokongolali mpakana muyaya. But it would depend on his obedience and loyalty to God, Kukhala kwake ku nthawi zosathaku nkumanjoya kunadalira kuti munthuyo adzimvera Mulungu mpaka kalekale. What did man do? Atasiyidwa m'mundamu nkumayembekezera kuti akhale womvera chonchi, munthu adachita chiyani? Man's first home Tufuna tuone koyambirira munthu kumukhazika kudali kuti, funso loyamba kuyankha, Where was man placed when he was created? Genesis 2 vs 8 Munthu adayikidwa kuti atalengedwa? Genesis chapter 2 vs 8 Bible likufotokoza motere, Ndipo Yehova Mulungu anadzala munda ku Eden. chakummawa. Baibulo likuti Mulungu anadzala munda mu Edeni chakummawa momwemo ndipo adaika munthu adamuumbayo. Nde Baibulo silikuti Mulungu anamanga mansion, adamanga chinyumba chokongola ma town house ayi. Mulungu anadzala munda ndikumuika munthu mmunda. Original home ya munthu is a country setting, ndi kumalo kumene kuli mitengo ngati kuthengo, adadzala munda. Beside being put in this beautiful garden, pambali pomuika m'munda mokongola m'menemu, God placed man under law. pambali pomuika mmunda mokongola, adampatsa lamulo, akhale pansi pa lamulo, as an indispensable condition of his very existence, kuti kukhala kwake moyo kudalire mmene achitire ndi lamulolo. Lamulo lache linali lotani limene adampatsalo? Tilimvetsa tikapita ndi phunziro lathu. Tufuna tiyankhe funso lina ili. What trees grew in the garden? Ndi mitengo yake iti yotani imene adailenga nkuika m'munda m'menemo? Genesis chapter 2 verse 9 Genesis chapter 2 verse 9 Ndipo Yehova Mulungu anameretsa m'nthaka mitengo yonse yokoma m'maso, ndi yabwino kudya. Mukuona m'mene akulankhulira apa? Tikupezapo kanthu kena akuti mitengo imene anailengayo inali originally yokoma m'maso komanso yabwino kudya ndiponso mtengo wa moyo pakati pa mundapo ndiye adaika mtengo okuti akamadya umenewo adzakhala ndi moyo mpaka kalekale pakati pa mundapo. ndipo mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoipa, next to this tree of life, adayikapo mtengo wa odziwitsa zabwino ndi zoipa, Concerning Adam and Eve, of the tree of life we read, pa nkhani ya Adamu ndi Eve, pa nkhani ya mtengo wa moyo, timawerenga izi, They were full of vigor, imparted by the tree of life pomadya mtengo umenewu anali amphamvu, amasozi, anyonga and their intellectual power was but little less than that of the angels nde akamaganiza maganizidwe awo anali apamwamba kwambiri sanali anthu amasewera ayi, ongotsikira pang'ono kwa angelo they had angels for their companions mmundamo ngakhale anali anthu awiri angelo asanabereke wana amabwera nkumachezetsa and God visited them daily nde Yehova yesu mwini wache amatsikanso ndikumalowa mmundamo kumacheza nawo they needed this to keep them from disobedience kupezeka kwa kumwamba kukumadzacheza nawo zidali zofunikira kuti asachimwe kuti iwowa asakhale anthu osamvera akhale omvera. Tiyankhe funso lina, Which tree was forbidden to Adam? Ndi mtengo uti nanga pakati pa mitengoyi umene adamuletsa kuti asadye? Genesis chapter 2 verse 17. Verse 17, Koma mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoipa. Paja ndinafotokoza zoti pakati pa munda anaikapo mitengo iwiri, umodzi wa moyo, next, mtengo wodziwitsa zabwino ndi zoipa, ndi akuti umenewo, usadye umenewo, chifukwa tsiku lomwe udzadya umenewo, udzafa ndithu. Hehe! Our first parents, though created innocent and holy, makolo athuwa ngakhale adawalenga opanda uchimo ndi oyera, were not placed beyond the possibility of wrongdoing, sanaalenge mwa otomatiki ngati kompyuta kuti amangirire manati asachimwe ayi, Mulungu adawalenga akhale ndi ufulu, azimupembeza Mulungu mwa chikondi mwa kufuna, God made them free moral agents, adawapanga ndi ufulu wosankha, capable of appreciating the wisdom and benevolence of His character and justice of His requirements, adawalenga kuti akhale ndi kuthekera komaona nzeru za Mulungu nkumazigomera komanso kumasirira khalidwe lache ndi chilungamo chake komanso zimene akufuna kuti iwo achite azizichita mwachikondi and with full liberty to yield or to withhold obedience, ndi ufulu wodzadza 100% okuti atha kumumvera Mulunguyo kapena osamvera, He's a wonderful God. They were to enjoy communion with God and with angels. Amayenera kumanjoya kulumikizana kwawo, kuyenderedwa kwawo ndi Mulungu ndi angelo. But before they could be rendered eternally secure, Mulungu asadawatsekere kuti no tsopano awa akwaniritsa yesero, akhala omvera, akhale moyo wosatha, asanafike pa mulingo owadalira motero ali poyesedwa as a product on trial their loyalty must be tested Mulungu amafuna aone kumvera kwawo kuti aone achita motani At the very beginning of man's existence ndiye pachiyambi penipeni pa kukhala kwa munthu a check was placed upon the desire of self indulgence adamuyikira yesero lokuti aone akhala odziteteza ku nkhwiru kapena chilakolako chofuna kuchita kanthu kena, the fatal passion that lay at the foundation of Satan's fall, ndiye pamene panali foundation po, poyesera kumuona kuti Satana adagwera apa, the tree of knowledge, mtengo wa dziwitso, which stood near to the tree of life, umene udaima mwaduziduzi moyandikana ndi mtengo wa moyo in the midst of the garden pakati pa munda was to be the test of obedience idali pamene mulungu adaika poyesera kuti aone kuti munthuyu akhala womvera faith chikhulupiriro and love of our parents kuti aone kuti makolowa akhulupirira mawu a mulungu komanso amkonda Ndeno chidachitika ndi chani? Chidatsatira ndi chani atatha kuikidwa? Zonse zimene tikuzipezazo How did sin enter Eden? Nde tchimo linabwera bwanji mu Eden tsopano? Poyankha funso ili What did the serpent suggest to the woman concerning God's command? Satana adabweretsa malingaliro otani mwa mtsikana, mwa mayi uyu pa nkhani ya lamulo? Yesero lomwelo. amachitabe mpakana lero pa nkhani ya lamulo la Mulungu. Genesis chapter 3 verse 1 Ndipo njoka inali yochenjera yoposa zamoyo zonse za m'thengo, zimene anazipanga Yehova Mulungu, ndipo inati kwa mkaziyo, Eya, kodi anatitu Mulungu, Usadye mitengo yonse ya m'mundamu? Apa, Baibulo likutiuza kuti njoka, the serpent, inali yokongola yoposa zonse za m'mundamu. Satana amagwiritsa ntchito anthu okongola kwambiri, anzeru kwambiri, ophunzira kwambiri. Satenga mphwepa. N'zosemphanitsa ndi Ufumu wa Mulungu. Ufumu wa Mulungu umatha kutenga munthu amene is a nobody. opanda ma digiri ndikumutsanulira nzeru zakumwamba ngati Yohane, ngati Eliya. Amatha kutenga anthu amene anthu sakuwayembekezera to qualify them with his spirit. Ufumu wa satana umatenga anthu azima digiri, azima professor ma chani nkumanamiza anthu nde anthu akangomva kuti mlaliki wathu walero ndi akuti ameneyo ndi M.D. CDD, HD, PhD eeh anthu ali koma apa timva uthenga ayi ndithu zokamba zake mbwerera nde dziko lapansi nde satana adatenga okongola akafuna kusokoneza mu neighborhood satana akabw amabweretsa mkazi mpendu okongola wa chishepi azibambo onse mitu kubalalika nzimene amapanga. Ndiye akufotokoza apa, akuti adabwera ndi mdyerekezi, adabwera ndi njoka, analowa mwa njoka, ya nzeru, imene idalankhula, eya, kodi anati mitengo yonse musadyemo? Ndiye tione, what did the woman reply? Mkaziyo adayankha kuti chani, Hava, verse 2 ndi 3, Mkaziyo ndipo anati kwa njoka, Zipatso za mitengo ya m'mundamo tidye, akuyankha, Koma, vesi 3, zipatso za mmitengo, mtengo umene muli, uli pakati pa munda, Mulungu anati, Musadye umenewo, musakhuze umenewo, mungadzafe. Akukambirana ndi Satana. Satana sitikambirana naye. Ukakumana ndi munthu, iwe uli pa banja, ndiye galimoto, chigalimoto chopuma chakuimira, ndiye akutsitsa galasi, ali pipi, Sister, sister, Where to? Where to? Sitikambirana ndi satana thawa ambiri anagwa mmayesero pofuna kumpasa satana mpata akambirane. Sitikambirana ndi satana nde akuti adakambirana naye nayankha choncho nde satana what did the serpent then say? Nde satanayo adalankhula kuti chani atapatsidwa mpata oyankhidwa adalowa nkupitiriza kuti chani satana? Genesis chapter 3. Vesi 4, 5, Njokayo ndipo inati kwa mkaziyo, Kufa simudzafa ayi. Chifukwa adziwa Mulungu, kuti tsiku limene mudzadya umenewo, adzatseguka maso anu, mudzakhala ngati Mulungu, wakudziwa zabwino ndi zoipa. Akulankhula Hava akunena kuti. tsiku limene tizadya mtengo uwu tidzafa and ndikufuna mugwirisise mfundo ziwiri izi mulungu akunena kuti tsiku limene muzadya mtengo umenewu kuja ndawerenga ku Genesis chapter 2 verse 17 kuja mudzafa ndithu chichewa chake chimayenera kukhala kuti you shall surely die mudzafa zenizeni nde Lucifer apa akuti iyayi simudzafa zenizeni Tikadzapita ku phunziro la resurrection kapena kufa, state of the dead, tidzafotokoza kwambiri pa nkhani imeneyi chifukwa Satana amapanga back boza lake la apa lomanena kuti munthu akafa amasanduka china, mzimu umatha kutuluka kukapanga china to back his statement zokuti munthu akafa safa zenizeni pamene Mulungu Baibulo limaphunzitsa kuti munthu akafa wafa zenizeni he ceases to exist. nde amakhala mmanda koma satana amati wafa sanafe zenizeni wadzuka mzimu wake wanyamuka wapita kumwamba ena ali kaya malo ena wina kaya purigatorio kaya wina ali kuti just to back the statement yokuti munthu sanafe zenizeni. Nde Lucifer akulankhula Satan akunena kuti chani verse 4 ndibwerezenso, Njokayo ndipo inati, Adziwa Mulungu kuti tsiku limene mudya umenewo maso anu atseguka, ndipo mudzakhala ngati Mulungu odziwa zabwino ndi zoipa. The devil said if you disobey God's command, if you disobey God's commandments your eyes will be opened inuyo mulungu anakukhomelerani you can't see into the spiritual realm but if you forsake god's law you will see your eyes will see even into the spiritual realm mpaka na lero anthu amene mipingo ndi zipembedzo zimene sizisunga malamulo a mulungu amazigomera kuti ndi auzimu kwambiri they are gods and they see into the spiritual realm nkhani yake ndi ili apa This is Genesis. This is the beginning of everything. The beginning of truth. The beginning of error. Lerolo mipingo yagawikana pamenepapa chifukwa Satana amawuza anthu kuti malamulo anatha, asiyeni ndipo ngati simusunga malamulo mukhala apamwamba. They think they are more spiritual. Anthu amene akumvera malamulo amaoneka ngati kuti ndi a religion, si anthu oopa Mulungu, sakupanga chipembezo chenicheni cha m'Baibulo, they are just anthu akufuna to be saved by works, they are just under religion, they are not spiritual, they are not Christians. Koma ayi ndithu. Nkhani yake ndi iyi, anawauza kuti. Koma chilungamo chake mupeza kuti mmene timaphunzira sabata yatha ija timaphunzira kuti Mulungu God created man in his own image. Anali kale ofanana ndi Mulungu. Anali kale ngati Mulungu. Koma apapa akuwanamiza kuti asakhale okhutitsidwa adzifuna zina nde akuti pamenepo. Akuti chifukwa chake adziwa Mulungu kuti tsiku limene muzadya umenewo adzatseguka maso anu ndipo mudzakhala ngati Mulungu wakudziwa zabwino ndi zoipa Satan represented to the holy pair that they would be gainers by breaking the law of God. Satana adawauza anthuwa kuti apa apindula kwambiri ndipo akhala apamwamba akaswa malamulo a Mulungu. Anthu amene sasunga Sabata amanena kuti we don't need the sabbath we are saved by grace you know you know it's more spiritual now it's not about what you do you're not saved by the works eh? koma yemweyo kuti umtengere akazi ake upite nawo ku rest house akwiya athetsa banja chifukwa akazi ake achita chigololo pamene chigololocho ndi, malam, ndi lamulo decalogue moral law ya khalidwe la mulungu imene ili pa malamulo khumi So timalankhula ngati mitu yathu siikugwira chifukwa Satana watilowa. Komano tinakhala kuti timamvetsera bwinobwino, tidakapeza kuti bodza lake ndi lomwero. Munthu amene akusunga malamulo a Mulungu ndi amene amakhala more spiritual. Ndipo ndiyankhule chinthu ichi. Anthu ambiri. Bible limafotokoza kuti Mulungu ndi Mzimu, ompembeza iye ampembeze mu mzimu ndi mu choonadi. Then we think kunena kuti akamati mzimu wake akulankhula mzimu wake wa the spirits like the. angels amene sitimaaona no its not about that the angels are spirits ndi mizimu sitimaiona thats one side of being mzimu God is like that yes but chimene amalankhula Yohane pamene akuti Mulungu ndi mzimu umpembeze mu mzimu ndi choonadi akufuna ationetse kuti Mulungu is more of a character Mulungu is is based only on his character khalidwe lake nde ompembeza Mulungu ampembeze mu character ya Mulunguyo pofanana naye mu zochita and in truth chifukwa character ya Mulunguyo ndi imene ili truth so you worship God in spirit in his spirit ndipereke chitsanzo nthawi zina anthu amanena kuti abambo amene ajawa mwati apanga chani? Ati abambo amene ajawa amagona ndi mwana wawo obala okha ali hee! Alibe mzimu. Bambo amene uja alibe mzimu. Chimene akutanthauza ndi chani? Akutanthauza kunena kuti alibe khalidwe. Kupanda khalidweko its a character. So when they say worship God in truth and spirit, worship him in the character that he wants. Safuna kuba, safuna chigololo, safuna kusunga tsiku lina koma Sabata, safuna kupembeza mafano, you worship him in character. Chotero mmene Satana akuwachenjerera anthu apa, akuwafuna aonetse ngati akhala akamapanda kumvera malamulo a Mulungu amene lili khalidwe la Mulungu, mupeza kunena kuti munthu amene akuzitenga wa uzimu kwambiri koma alibe khalidwe lofanana ndi Mulungu. Koma iyeyo akuti sakusunga malamulo, alibe khalidwe la Mulungu koma akuti iye ngwa uzimu. Munjira ina, uzimu wa munthuyu uyu osasunga malamuloyu, character yake siyifanana ndi Yesu, akhala ndi mzimu wa satana. So this is how the devil is fooling people, he fooled Adam and Eve the same way and is fooling people today also the same way. pamenepa pa chifukwa cha nthawi yathu mmene ikumayendera tis ndimaf ndimayankha funso ndingomaliza ndemanga yake imene akunena kuti the satan satan represented to the holy pair that they would be gainers by breaking the law of god do we not today have similar reasoning kodi lerolo sitilinso ndi maganizidwe omwewo many talk of the narrowness of those who obey god's commandments ambiri amalankhula kuti anthu amene amasunga malamulo a mulungu ngotsika muuzimu alibe mphamvu ya mzimu ndi anthu angopanga chipembedzo koma limenelo ndi boza while they themselves claim to have broad ideas amazitenga auzimu kwambiri and to enjoy greater liberty ndi amazitenga kuti ndi omasuka akumasuka atha kuvala chilichonse kudya chilichonse kumwa chilichonse ali ndi uzimu na bolani akuti akutchula yesu kupepera kwa uzimu kumeneku what is this but an echo of the voice of eden khalidwe lawoli ndi chochitika mu edeni angobwereza in the day you eat thereof mawu ake ndi awa kuti tsiku limene muzadye zimenezo transgress the divine requirement kuswa malamulo a mulungu you shall be as gods Mudzakhala ngati Mulungu. Satana ndi wabodza. Ndiye lero anthu amene akuchita chipembedzo chimenecho chosasunga malamulo amachita kunena kuti, we are gods ine I cannot get sick, am healed, am a god heeeeeeeeeee ana a Mulungu tipitiriza chifukwa cha nthawi yathu tiyimire kaye pamene pa gawo loyamba tibweranso kudzachita gawo lachiwiri komano tisanayime kupita ku gawo lachiwiriri talolani kuti tipemphere pamene tikutseka gawo loyambali. Atate, mu Dzina la Yesu Khristu, ife tikuthokozeni chifukwa chakuti munayamba nafe phunziro, mwafika apa pamene tikupumulira. Mukhale nafe. Sungani chidwi kwa ana Anu, kuti akamaliza kumvera ndi kuonera phunziro ili, akhalenso ndi mtima obweranso ku Part 2, kumene tiyitsirize kuphunzira The Fall of Man. Mukhale nafe. Mutitsogolere. Izi tapempha kupyolera mu Dzina la Yesu Khristu tapemphera. Amen.